itoolu nke a na-akpọ Septemba n'afọ puku iri abụọ na iri abụọ. Kedu ka unu mere? Ama m na unu dị sam. Izu ụka ama m na ọ na-aga n'anya ya. Ya bụ, ana m anabata unu n'NTV ǹke na-abịara unù site nà Snake Island Lagos state dị nà Nigeria ahà m bụ̀ Lọ̀lọ̀ Ogè Obìnnà onye nhàzi ga na-ewètara unù okwu ìgbò nà station à taa na-atụfùghì ogè agà m àgbapụ̇ yȧ ọsọ tupu ogè ànyị àkụ̀ba kwarapụ̀ kwarapụ̀ ya bụ̀ O nwere isiokwu dị ọkpụrụkpụ anyị ga-eleba anya nke dị mkpa na ndụ mmadụ. Ya bụ, nsọpụrụ. Gịnị bụ nsọpụrụ? Kedụ uru na ọghọm dị na nsọpụrụ? Na mbụ, nsọpụrụ ka m kwuburu bụ ihe dị oke mkpa na ndụ mmadụ. Site na ntọala ụwa, Chineke kere mmadụ mere ka ọ dị ire site n'ido anyị anya. O kwuru na onye na-asọpụrụ ya ka ọ na-asọpụrụ. Anyị abịa gaa n'akwụkwọ nsọ n'ịtụle nsọpụrụ. A sị ụmụazị ka ọ dịịrị irubere nne na nna ha isi ka ha wee bie ogologo ndụ n'elu ụwa. Ya bụ, nsọpụrụ bụ omume ahụ mmadụ na-emeso ibe ya nke na-agaghị emetụta ya n'ụzọ ọjọọ ọ bụla. A na-ahụ nsọpụrụ n'agbata anyị gasị, ebe anyị na-azụ ahịa, ebe anyị na-arụ ọrụ, ebe anyị na-agụ akwụkwọ. Ya bụ, nsọpụrụ dị oke mkpa. Dị ka nne na nna, Kedụ ka i si emeso ụmụ gị omume? Ọ bụ nne na nna ka ọ dịịrị ịkụziri ụmụ ha nke kasị nke n'ala Igbo ka e si asọpụrụ ndị tọrọ ha. Nne na nna n'aka nke ọzọ ka ọ dịịrị ibi ezigbo ndụ ma sọpụrụ onwe ha tụmadụ ebe ụmụ ha nọ. Igbo tụrụ ilu sị e nne ewu na-ata ahịhịa nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ. Ọzọ dịkwa ka ya ka onye si mezie mee akwa ya ka o si edina na ya ya bụ nsọpụrụ dị ezigbo mkpa ọ na-akwalite mmekọ nwanne na nwanne ọ na-agbazi ụzọ kedụzi ụdị uru dịgasị na nsọpụrụ nsọpụrụ uru dị na ya karịrị o hika ya bụ ọ na-awa ụzọ ọma ọ na-akpalite ịhụnanya ọ na-ebute udo Ihe dị, ihe dị na nsọpụrụ erika. A kọba ya ebe a, chi ga-eji bọkwa. Ya bụ, o nwere ọghọm? Ọghọm adịghị na nsọpụrụ. Kama, onye na-enweghị nsọpụrụ dị ka mmadụ na-ebutere onwe ya ọdachi na ndụ. Ọ na-eme ọ gaghị aga n'ihu dị ka o si kwesịrị ịga. Ya bụ, taa, Sọpụrụ ndị tọrọ gị. Gị bụ nwata, sọpụrụ okenye. Gị bụ nwata, sọpụrụ nne gị na nna gị. Gị bụ nwata, sọpụrụ omenala. Gị bụ nwata, sọpụrụ ebe ị hụrụ onwe gị ka n'ụzọ ka n'ama. Ya bụ, ama m na ntị m akaghị nke unu, Unu anụnanụ ya, nsọpụrụ dị ezigbo mkpa na ndụ mmadụ ọbụla. Nsọpụrụ dị ezigbo mkpa ebe ọbụla anyị hụrụ onwe anyị. Ya bụ, sọpụrụ onye tọrọ gị taa ma rite ngọzi so ya. Ọ ka ọ ha m n'ọnụ, ndewonụ. Ka chi taa fotere anyị ihe ọma. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi. Ya bụ, anyị ga na-eme ihe omume a ka ọ ga na-aga n'anya gị ozugbo ozugbo. Mgbe ọ chọrọ iji elekere iri na ise kụọ elekere itoolu kwa ụbọchị, ọ ga na-abịara gị. Ya bụ, ị chọọ ilenye anya n'ihe omume a, anyị na-agwa gị ka i lenye anya na ihe ndị bekee na-akpọ webụsaịtị nke bụ www.ntvworld.net. Ka m kpọkwa ya ọzọ, www.ntvworld.net. Ị ga na